an bɛ foli di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn kɔnɛkitelen bɛ i ka tele kan votre web TV an ka foli bɛ aw ye fo aw sigiyɔrɔ la wulada in na ni ala ka jɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni an bɛ emisiyɔn sipesiyali dɔ kɛnɛ kan an k'an ka baro kɛ bana kan ni mɔgɔw b'a fɔ a ma ko ladiripanositozi mɛ mɔgɔ caman tɛ ale diferansi kɛ ka bɔ bana wɛrɛ bɛ yen nɔ o la wulada in na an bɛna baro kɛ puruke k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye u k'a faamuya k'a fɔ diripanositozi yɛrɛ ye mun ye ani a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase mɔgɔ ma an bɛna baro kɛ o kan wulada in na mɔgɔ bɛ an bolokɔrɔ min bɛ nin bana in mɛtirize kosɛbɛ dɔnku ale bɛn'i da don bana in na k'a ɲɛfɔ an ye mɛ yanni an k'an da don banako nin baro la an bɛ kuma d'a ma a b'a yɛrɛ fɔ an ye ani a bɛ mun kɛ diɲɛnatigɛ la a b'o fɛnɛ fɔ an ye ensuite an bɛ sɔrɔ ka na an bɛ baro kɛ bana in kan ee, balima cɛ ni muso aw bɛnnen la maliyɛn bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnya la kɔfɛ ani kɔnɔna la n bɛ foli bila ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma ka foli di teleso baarakɛla yɛrɛ ma ne ye sedu jalo ye jɛkulu min sigilen don bana kɛlɛli kama n'an b'a fɔ a ma ko jolici bana a tubabukan ye drépanocytose ye ne ye o ye kunnafonisela dɔ ye oke o faamuyara jalo somɔgɔw bɛ baasi i yɛrɛ fɔ an ye ani i da sera association nin ma dɔnku association kɔfɛ i bɛ se k'a fɔ an ye i yɛrɛ ka baara ye jumɛn ye bɔn ne yɛrɛ ka baara ye min ye association kɔfɛ ne bɛ domaine entrepreneurial de kɛ kɛrɛnkɛrɛnya la entreprise agricole dɔnku n b'o de kɛ ne yɛrɛ ye environnementaliste ye dɔnku n bɛ baara kɛ environnement kɔnɔna la D'accord oke o faamuyara i n'a fɔ n y'a fɔ a daminɛla cogo min na an k'an ka baro kɛ wulada in na la drépanocytose de kan ni mɔgɔ caman bɛ yen o tɛ faamuyali kɛ bana in na dɔnku wulada in na sedu jalo bɛn'a da don bana in la k'a ɲɛfɔ an ye a bɛ sɔrɔ cogoya min na ani kɔlɔlɔ min bɛ a la n'a bɛ se k'a lase i ka adamadenya ma A bɛn'a da don a la bi k'o ɲɛfɔ an ye ni ala ka jɛ dɔnku a ka présentation tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna na kuma d'a ma a bɛna se mɔgɔ b'a fɔ ko drépanocytose parce que n'i ko ko drépanocytose généralement mɔgɔw hakili bɛ taa koloci bana de la mɛ i baara kɛ koloci tɛ bana wɛrɛ don min ni koloci tɛ kelen sa i bɛ se k'i da don drépanocytose yɛrɛ ye mun de k'a ɲɛfɔ an filɛbagaw ye n b'a fɛ fana i k'a kɛ bamanankan na mɔgɔw bɛ min faamu kosɛbɛ parce que n'a tubabukan fɔra dɔrɔn an hakili bɛ taa kolocibana la. Mm, d'accord euh, kuma diyara an ye. Euh, drépanocytose ye bana ye jelilabana de don mhm. donc kɛrɛnkɛrɛnya la an b'a fɔ a ma bamanankan na ko jelici bana mhm. fili kan de la an b'a fɔ a ma ko koloci donc yanni n k'an da don bana yɛrɛ la n bɛ danfara dɔ kɛ ani koloci yɛrɛ yɛrɛ cɛ eh, koloci n'an b'o wele tubabukan na ko rhumatisme o ni drépanocytose tɛ fan kelen fɛ i bɛ taa sɔrɔ koloci ni hali ni angine kɔgɔr'i la kosɛbɛ o bɛ se ka kɛ koloci sababu ye wa koloci ye bana ye ale bɛ furakɛ ka ban pewu bon ale fɛnɛ ye bana ye ale b'i kolotugudaw dɔrɔn de minɛ donc n'i dun ye jelicibana in ta k'a lajɛ an b'a fɔ ale de ma ko drépanocytose an ka fili kan de b'a to an b'a wele ko koloci parce que n'a dimi wulila a b'i kolo de de dimi i kolo bɛ fan o fan a b'o de dimi mais a bɛ bana nin yɛrɛ bɛ jeli de nɔfɛ n'i ye bana nin ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ jeli min n'o ye jeli bilenman ye n'an b'a fɔ a ma tubabukan na ko globule rouge donc ale bamanankan nama de ye nina ye donc bana nin b'o de nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnya la mhm. bɔn n'i dun y'a ta ka lajɛ ni alamaden yɛrɛ jɔ globule rouge n'o ye nina ye mhm. n'o ye jelikisɛ bilenma ye a bɛ maaninfin bɛɛ a bɛ taa fan bɛɛ mhm. bɔn ale de b'a to fɛnɛ o jelikisɛ bilenmani de b'a to fiɲɛ bɛ tɛmɛ ale de bɛ fiɲɛ latɛmɛ alamaden bɛɛ fan fɛ k'a daminɛ kungolo fo senkɔni na bɔn n'i y'o jelikisɛ bilenman yɛrɛ ta ka lajɛ o o yɛrɛ forme normale ye n'o y'a kɛwale yɛrɛ yɛrɛ ye o o boulelama de don a korilen de don bɔn i bɛ taa sɔrɔ sisan o korilen min ye jelicibana tigilamɔgɔ olu ta tɛ kɛ ten dɛ i b'a t'a sɔrɔ depuis u bange yɔrɔ la olu ka jeli bɛ bayɛlɛma dɔɔnini k'a kɛ komi kalo u bɛ wɔlɔsɔ kɛcogo ye yɔrɔ ni ye misali la sisan n'i ye fɛn min ta fɛn min korilen don komi denmisɛnninw bɛ balon min ta mhm. yɔrɔ n'i y'o fili dugu ma a bɛ kolonkolon voilà o ye jelikisɛ bilenman yɛrɛ ye ale bɛ komi eh, korilenman de don mhm. a kɛlen komi boule tubabukan na i bɛ taa sɔrɔ sisan o kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ a ka se ka fiɲɛw ta ka yala ni fiɲɛw ye mɔgɔ farisogo la mhm. bɔn i bɛ taa sɔrɔ sisan minnu garisɛgɛ kɛra bana nin ye n'o ye jelici bana nin ye tubabukan na an b'a fɔ a ma ko drépanocytose olu ta nin de bɛ ci ka bɔ eh, korilen na mhm. ka kɛ komi wɔlɔsɔ forme n'i ye wɔlɔsɔ bila dugu ma k'a fili kɔnɔ yɔrɔ ale tɛ kolonkolon mhm, donc a bɛ taa de a bɛ se yɔrɔ dɔ la a bɛ balanbalan mhm. eh, farisogo kɔnɔna la o balanbalan nin mana bɛn ni yɔrɔ min ye sisan cungandimi de bɛ wuli o kɛra i kunkolo ye o o kɛra i disi o a kɛra i sen o a kɛra i tɛgɛ o o ye dimi banbali de ye donc o de y'a danfara a bɛ jelikisɛ eh, bilenmani de nɔfɛ mhm. n'an b'a fɔ a ma ko nina mhm. hmm, dɔw ko tubabukan na ko globule rouge voilà d'accord eh, i ko ko mɔgɔw b'a ni koloci confondre ɲɔgɔn na mhm. eh, san a fɔra ko koloci fana bɛ sɔrɔ tiɲɛ fɛ mais i ko ko hali ni angine y'i sɔrɔ Mhm. koloci bɛ se k'i minɛ mhm. e bɛ se ka explication jumɛn de di o la sisan. bɔn o yɔrɔ la n y'a f'i ɲɛna depuis kuma daminɛ mhm. hali bi an kun bɛ fili nin de la bana nin ta la parce que hali sisan an filɛ yɔrɔ min na bi n'i bɛ taa a ka furakɛli yɔrɔ la n'i m'a fɔ kolocibagatɔw ka yɔrɔ i tɛ se ka i t'a ye. parce que a n'o de dɔnna mhm. an fɛ yan nɔ i bɛ t'a sɔrɔ sisan kɛnɛya yɛrɛ ta fanfɛyɔrɔ la danfara bɛ yen nɔ mhm. o danfara n'o n bɔra k'o dɔ f'i ye sisan a danfara fɔlɔ i bɛ t'a sɔrɔ ale bɛ a dimi bɛ se k'i minɛ fan bɛɛ mhm. jolicibana n'o ye drepanocytose ye ale dimi b'i minɛ i fan fɛ fan bɛɛ fɛ koloci dun tubabukan na o de ye rhumatisme ye i b'a sɔrɔ ale dimi tɛ tɛmɛ i tɛgɛ tuguda mhm. ani sen eh, yɔrɔ tuguda ninnu kan mhm. ale tɛ tɛmɛ o kan danfara filanan ye mun ye mhm. i bɛ t'a sɔrɔ eh, koloci n'o ye rhumatisme ye ale bɛ furakɛ ka ban pewu an dun filɛ yɔrɔ min na bi eh, jolicibana n'an b'a fɔ a ma ko drepanocytose depuis a dɔnna fo bi an b'a san kɛmɛ ani mugan ni dɔɔnin na hali bi fura ma sɔrɔ a la diɲɛ fan si donc o ye danfara eh, belebele hali sisan mɔgɔw bɛ ka continuer de ka bana in kɛ koloci bana ye mais ale tɛ ale tɛ o de y'a to n b'a fɔ n ko filikan na mhm. an b'a fɔ ko koloci sinon jelici de don ok awɔ d'accord eh, maintenant i bɛ se k'a fɔ an ye eh, jelici bana in bɛ sɔrɔ cogoya yɛrɛ jumɛn na mm. n'a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ tiɲɛ de fɛ ka na walima ni fɛn dɔ de bɛ a bila mɔgɔ la mm, d'accord mhm. mais jelici bana in a bɛ sɔrɔ tiɲɛ de don a bɛ sɔrɔ mansa fila de fɛ c'est une maladie héréditaire o y'a tubabukan na mais tiɲɛna bana n'i mansa fila tɛ sɔrɔ foyi t'a la i t'a sɔrɔ mɔgɔ si fɛ dɛ i mansa fila i bɛ t'a sɔrɔ sisan anomalie i bɛ t'a sɔrɔ n'i fa jeli sɛgɛsɛgɛra ou bien i fa jeli composition na fɛn dɔ b'a la mhm. ni i ba fɛnɛ jeli ta k'a lajɛ mhm. i bɛ t'a sɔrɔ jeli la sisan fɛn dɔ b'a jɛ ni den dun bɛ bange maakɔrɔw ko ten bɛɛ bɛnn'o kan a bɛ dɔ ta fa la a bɛ dɔ ta ba la mhm. o bɛ kɛ yɔrɔ min na mɔgɔ si t'o kalama fɔlɔ an filɛ yɔrɔ min na bi scientifique ma bɔ n'o ye chercheur foyi ma se k'o dɔn o bɛ ala ka masaya kɔnɔna la donc n'a bɛnna ni fa ka kolon dɔ ye ka bɛn ni ba ka kolon dɔ ye a bɛ kɛ banabagatɔ ye misalila sisan mhm. ni jeli sigilen don sisan ni eh, bakuruba naani ye mhm. o ye a misali ye jeli sigilen don ni bakuruba naani ye bakuruba fɔlɔ o ye a ye filanan o ye mhm. b ye sabanan o ye c ye eh, naaninan o ye s ye olu bɛ se k'olu da ni y'a dɔ ye o ye s ye o kulɛre bɛ cogo don o ye bilenma ye n'i y'o ye dɔrɔn ça veut dire o man ɲi i bɛ taa sɔrɔ sisan B fana bɛ yen nɔ ale fana kulɛre ye bilenma ye i bɛ taa sɔrɔ n'i y'o fana bɛ i jeli la dɔrɔn o kɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ dɔ wɛrɛ bɛ yen n'o ye C ye o filɛ nin ye wala mhm. C filɛ nin ye mhm. i bɛ taa sɔrɔ o la sisan n'i y'o fana ye dɔrɔn o kɔrɔ ko ça ne va pas mhm. fɛn dɔ b'i jeli la i jeli yɔrɔ dɔ man ɲi donc a naaninan n'o ye laban ye o de ye an ka a ye ni an ni kulɛri ye wala o ye bleu n'an b'a fɔ a ma bulalama bɔn wala n'i ye sisan jeli sɛgɛsɛgɛ kɔfɛ an b'a fɔ min ma k'an ka groupe sanguin a n'o tɛ kelen dɛ o O plus ni O moins ni B plus o tɛ bɔn pour que i ka se ka nin dɔn o fana b'o kɔnɔna de la komi sisan n'i ye nemuru ta nemuru fara bɛ yen kɔni n'i ye fara wɔrɔ i bɛ se min ma ni fara kɔni tɛ kelen wala n'i ye nemuru ta sisan ou bien n'i ye tigakisɛ ta sisan o tigakisɛ la tigakisɛ fara o de ye groupe eh, sanguin mhm. o de y'an ka O plus ni eh, O moins ni B plus ye mhm. mais n'i y'a ci tigaden den yɛrɛ yɛrɛ mhm. o nin de ye sisan o de ɲuman ye voilà ayi o kɔrɔ sisan i bɛ taa se ninnu de jate ma o la sisan A B C S pour que i ka se k'a dɔn i ye banabagatɔ ye i tɛ banabagatɔ ye sisan parce que an bɛ furu kɛ an t'an jeli sɛgɛsɛgɛ an dun ko ko ciyɛnna bana de don a bɛ sɔrɔ i mansa fila de fɛ n'o tɛ sɔrɔ cogo t'a la i bɛ taa sɔrɔ sisan analyse kun fɔlɔ dɔ bɛ yen an b'o kɛ o analyse o bɛ wele tubabukan na ko test d'Emmel o bɛ kɛ an ka dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la a cayalen kɛmɛ fila ye sinɔn kɛmɛ ni bi duuru n'o kɛra sisan u b'i bila ka taa analyse kun filanan min kɛ an b'a fɔ o de ma ko electrophorèse o electrophorèse de bɛ a la a lajɛ sisan e ye jelicibana tigilamɔgɔ ye wa a taamasiyɛn de b'i la wa mhm. ou bien e ta ye fiyewu fiyewu o de b'o yira mhm. bɔn sisan pour que k'a dɔn karisa ye jelicibana tigilamɔgɔ ye karisa y'a taamasiyɛnma ye a tɛ foyi foyi la analyse kɔfɛ fo ni a fila ka ɲɔgɔn sɔrɔ mhm. ni ni a fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ sisan i m'a ye o ye bulama fila ye o kɔrɔ foyi foyi t'o tigi la kɛnɛma bana wɛrɛ b'o sɔrɔ dɛ mm. palu sida tuberculose mais fɛn min ye jelilabana nin ye n'an b'a fɔ a ma ko jelicibana o tɛ se k'o sɔrɔ cogo si la mm-hmm. o t'o sɔrɔ cogo si la mm. bon i b'a ye sisan mm. ou bien analyse kɔfɛ bulalaman ani bilenman dɔ ɲagamina mm-hmm. nin ye ac mm-hmm. o kɔrɔ sisan e tɛ banabagatɔ ye dɛ mais a tamasiyɛn b'i la parce que i ka jeli fan kelen ka ɲi fan kelen ma ɲi mhm. parce que dɔw b'a fɔ ko a ko olu ye tamasiyɛnmatigiw ye ko mɛ ko bana b'olu la ayi n'i y'o ye dɔrɔn i bɛ t'a sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la mhm. i ka nin ye bi wɔɔrɔ ye nin ye bi naani ye ou bien i ka nin ye bi wolonfila ye nin ye bi saba ye o kɔrɔ i ka bilenman ka girin mhm. kolon ka girin ni ɲuman ye voilà o la i bɛ se ka dimi dɔw santi sinon i tɛ dimi santi i tɛ a bɛ komi sisan nɔ signe bɛ yen mais bana yɛrɛ tɛ yen bana tɛ yen mhm. signe bɛ yen dɛ mais bana tɛ yen nɔ olu fana olu bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ bon olu bɛ bila minɛn min kɔnɔ mm. o t'an ka minɛn kɔnɔna la parce que hali n'i taara an ka dɔgɔtɔrɔso la mhm. an tɛ kuma i fɛ o la bon n'olu de man kɛnɛ sisan mm. a bɛ f'olu ye a ye taa dɔgɔtɔrɔso de la maintenant il y a un, un médecin spécialiste mhm. olu bɛ se k'i lajɛ ka fura dɔw d'i ma parce que adamadenw ka fura tata tɛ kelen i bɛ t'a mhm. sɔrɔ dɔ ka ɲi ne ma o man ɲi e ma donc i bɛ t'i lajɛ analyse kɔfɛ sisan i bɛ se ka furaw ta pour que dimi bɛ n'a dimi wulila a bɛ se ka bɔ i kan cogo min na mhm. ou bien ni a ni b ye n'o ɲagamina sisan o tɛ bulama ni bilenman dɔ ye toujours ni a kɔni bɛ yen dɔrɔn ni bilenman dɔ bɛ o kɔrɔ e tamasiyɛnma an b'o wele tubabukan na ko porteur sain i tɛ banabagatɔ ye mais a o tigilamɔgɔ tɛ a bɛ danger la non a tɛ danger la an bɛ se k'o fɔ o tɛ danger foyi la mɔgɔ min yɛrɛ bɛ danger la a bɛ mun a bɛ min ye misali la sisan yɔrɔ ne ye nin misali d'i ma eh, an k'a kɛ cɛ ni muso u ye furu kɛ an ka anw considérer komi eh, foyer kelen an ye furu kɛ k'a sɔrɔ an ma jeli sɛgɛsɛgɛ kɛ a yirala k'a fɔ e, e la sisan ni parce que bana nin yɛrɛ bɛ nin de nɔfɛ kosɛbɛ ɛsi nin de nɔfɛ ɛsi nin ni fɛn dɔ de mélange parce que toujours ɛsi nin kɔni bɛ yen mhm. na sisan ni a bɛ yen nɔ e ye e ye as ye mhm. ne fana ye as ye pour que sisan den ka kɛ banabagatɔ ye f'a ka na e ka ɛsi ta mhm. ka ne fana ka ɛsi ta. N'a ta ne kelen fɛ n'a ta ne e kelen fɛ yen ka ne ka bilalama ta foyi t'a a ye tamasiyɛn matigi don fɛn min don so bonnen don dɛ a garisigɛ la ko de don parce que den b'a ka choix kɛ wagati min na n y'o f'i ɲɛna a bɛ dɔ ta a la a bɛ dɔ ta fa la a bɛ dɔ ta ba la o bɛ kɛ yɔrɔ min na an t'o dɔn donc n'an dun ye furu kɛ ten k'a sɔrɔ e ye tamasiyɛn matigi ye ne ye tamasiyɛn matigi ye an bɛ den minnu sɔrɔ a bɛ se ka kɛ kɛnɛbagatɔw bɛ b'u la banabagatɔ bɛ b'u la u bɛ tamasiyɛnmatigi bɛ se ka b'u la mhm. donc garisigɛ ko de don o faamuyayara sisan halisa an bɛ kɔntini ni an ka ɲininkali ye mhm. sisan i bɛ se k'i da don drépanocytose yɛrɛ a cause an ye dɔ f'o la ka ban mhm. sisan kɔnsekansi bɔn sanni k'an da don kɔnsekansi la n bɛ tamasiyɛn dɔw bɛ yen n bɛ olu jira an filɛlikɛ jamaw la parce que o de tamasiyɛn a ka ca a la fɛ n'i y'o ye n b'a fɔ ko bana b'i la dɛ mais kɛmɛkɛmɛsara la i t'a sɔrɔ voilà drépanocytose de fɛ n'an b'a fɔ a ma ko jelici bana o o tamasiyɛn dɔw ye mun ye n'i y'an ka nin ja ta k'a lajɛ sisan i m'a ye yan den tɛgɛ fununen don mhm. yan nɔ dɔ dɔ kamalen dɔ dalen don yan nɔ den bɛ kasi la yan nɔ mhm. bɔn den tamasiyɛn fɔlɔ ye mun ye mhm. i bɛ taa sɔrɔ den n'a bangera ka na fɔ kalo wɔɔrɔ la tɛgɛ bɛ funu tɛgɛ bɛ funu ok tɛgɛ bɛ funu sen bɛ funu donc dɔw yɛrɛ bɛ kɔmanse ka lamu ta k'a ci awɔ k'a ci awɔ parce que a bɛ k'u bolo ko ji de sigilen b'a kɔnɔ ou bien jelisu ou bien nɛn o ye ka dimi fara dimi kan dɛ non non non non sokɔnɔmɔgɔ parce que docteur b'a dɔn déjà min bɛ yen parce que tɛgɛ fununi tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ par exemple misaliya la sisan ne ye ne tɛgɛ nin minɛ k'a siri ne ye yan siri yan bɛ kɛ cogo di a bɛ funu a bɛ funu mhm. o bɛ sɔrɔ mun fɛ parce que jeli de tɛ ka se yen nɔ mhm. o de b'a bila fununi na donc i bɛ taa sɔrɔ a tɛgɛ yanfɛ yɔrɔ yan yɔrɔ la mhm. yann'a ka se yan ma jelikisɛ kolon cayara jeli minnu bɛ yen olu cicira k'a kɛ komi wɔlɔsɔ cogoya ou bien kalo cogoya donc olu nana jɔ sira la jelikisɛ ɲuman tɔni min bɛ yen n'o ye korilenman ye i bɛ taa sɔrɔ o bɛ jɔ sira la n'o kɛra dɔrɔn tɛgɛ bɛ funu sen bɛ funu n'a kɛra tɛgɛ yan fan tɛgɛ bɛ funu mhm. n'o n'a kɛra sen yan fan sen bɛ funu mhm. donc an bɛ miseliw ta k'a sɔgɔ a bɛ kɛ ou bien muru eh, lamu k'a fara a bɛ kɛ an bolo ko jelisu nɛn ou bien ji b'a kɔrɔ o tɛ jeli de tɛ ka seli min kɛ mhm. parce que n'i y'o kɛ dɔrɔn i ye dimi de fara dimi kan. bana dɔ bɛ yen dɔ wɛrɛ fara. voilà parce que ale de ye bana ye min dimi ka jugu ni bana bɛɛ ye. cɛ an ye jateminɛw kun kɛ fɔlɔ mhm. an bolo ko muso kɔnɔma k'a to tin na k'o de dimi ka jugu mais a yirala k'a fɔ tagalen ɲɛfɛ ko nin dimi ka jugu siɲɛ fila ka tɛmɛ o fɛnɛ kan donc dimi min don a dimi ka bon ni dimi bɛɛ ye mhm. dimina bana yɛrɛ yɛrɛ de don o de y'a to an b'a fɔ a ma tubabukan na une maladie douloureuse mhm. o kɔfɛ i m'a ye nin tɛ se ka bɔ a tigilamɔgɔ tɛ bɔ a yɛrɛ la a bɛ kɛ mɔgɔ dɔgɔmani ye hmm. parce que mun na a tigi ka jeliko dɛsɛ de b'a minɛ n'an b'a fɔ a ma tubabukan na ko anémie kuma bɛɛ jeliko dɛsɛ b'a minɛ donc a tɛ kɔrɔbaya wa n'o bɛ kɛ ni jeliko dɛsɛ nin bɛ k'a minɛ wagati bɛɛ e bɛ bana la e bɛ bana la waati bɛɛ est-ce i bɛ se ka bɔ i yɛrɛ la non a dalen bɛ to hmm. mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔgɔya kuma bɛɛ a kun salen don a tɛ sɔn ci ma salaya b'a la ka sɔrɔ bana de don i b'a ye sisan yɔrɔ foyi man di den a ba sin kɔ mais dimi fɛ yan nɔ den tɛ se ka a ba sin min a bɛ dɛsɛ ka sin sin min dimi yɛrɛ bolo parce que mais an yɛrɛ an ka témoignage dɔ kɛ sisan na dɔw yɛrɛ bɛ na hali an kun ɲɛna an b'u tɛgɛ bila u bɛ kuran minɛ hali u t'a dɔn u ye fɛn sentir dimi bolo ne yɛrɛ dɔnbagaw b'o la n'u bɛ na u bɛ n'u ka dimi wulila hali n'i ye kuran jɔ u la u t'a foyi parce que min b'olu kan o ka bon ni kuran ta de ye hmm. o kɔfɛ taamasiyɛn dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ sisan n'a ye nin ye an b'a bila ka taa sayi fan fɛ mhm, ɲɛkisɛ bɛ kɛ jaune ye jaune ye mhm. parce que jeli tiɲɛni min kɛ cayara ɲɛda la parce que ɲɛ jelikisɛ ka ca ni jeli bɛɛ ye mhm. donc o kɛli min kɛra o de b'a to ɲɛ couleur bɛ changer k'a kɛ nɛrɛmugulama ye donc ninnu ye o kɔfɛ i b'a ye tɛgɛ kɔnɔna fana bɛ jɛ donc anémie yɛrɛ signe bana in signe ye jeli dɛsɛ yɛrɛ ye jeli dɛsɛ yɛrɛ b'a la c'est jeli dɛsɛ dɔrɔn parce que n'i ye nin ye mɔgɔ la dɔrɔn voilà o ye jeli dɛsɛ ye puis ni jeli tiɲɛta cayara dɔrɔn a bɛ ninnu fɛnw bila par exemple an ka ja min bɛ laban na n'an ye na ye sisan dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko malnutrition don k'a kɔnɔ fununen don ka sɔrɔ o tɛ jolicibana nin bɛ se k'o bila mɔgɔw la mm. donc ninnu ye taamasiyɛnw ye an ka kan ka se k'olu lakɔlɔsi adamaden na mm. surtout denmisɛnnin min bangera ka taa bila fo san tan ni fila ninnu na donc nin taamasiyɛnw bɛ k'olu la a ka ca a la fɛ n'i taara sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ kɛ mm-hmm. n'an b'a fɔ min ma ko dépistage analyse i bɛ taa sɔrɔ jolicibana de don dɔnku fo mɔgɔw k'u hakili to a la dɔnku a bɛ mɔgɔ sɛgɛn ka sɔrɔ i m'a dɔn i m'a dɔn dɔnku an b'a ta parce que bana min don kɔmi kuma daminɛ a tiɲɛna bana de don dɛ mhm. i n'a bɛ bange de mɛ bana min don a tɛ sɔrɔ kɛnɛ ma komi tuberculose sida ninnu mhm. olu bana tɛ mhm. i n'a bɛ bange wa i n'a bɛ sa de i t'ale sɔrɔ kɛnɛ ma wa a tɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ o faamuyara donc o tɛmɛnen i ye n ɲininka a kɔlɔlɔw la mm, a kɔlɔlɔ donc bana nin kɔlɔlɔ de ka bon ni n bɛ se k'a fɔ bana bɛɛ ye mm-hmm. parce que a kɔlɔlɔ fɔlɔ a bɛ se ka mɔgɔ kɛ lujurabagatɔ ye o ye mun ye parce que a forme dɔw bɛ yen par exemple n'o ye SS ye sisan mm-hmm. o bɛ se k'a to ni nin fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ min na mm-hmm. s fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ min na an b'a fɔ o ma ko ss dɔnku n'o kɛra dɔrɔn a b'a to i tɔgɔ bɛ dimi tɔgɔ bɛ kolow bɛ bɔ ɲɔgɔn kan a bɛ bɔ ɲɔgɔn kan a bɛ to na dɔrɔn kolo bɛ ɲɔgɔn bila mhm. i bɛ cuni daminɛ wala i bɛ moloko i bɛ cuni daminɛ mhm. a kɔlɔlɔ dɔ fana ye mun ye mhm. bana nin de b'a to i ɲɛ bɛ se ka fiɲɛ surtout muso min n'a bɛ bange kɔnɔna la n b'a fɔ drépanocytaire a musoman ninnu u bɛ bange u bɛ se ka u ka kɔnɔmaya kɛ dɛ mɛ olu ta tɛ se ka kɛ komi muso kɛnɛma tɔw parce que déjà olu mago bɛ jeli la den dun bɛ dɔ ta jeli la dɔnku f'olu ka suivi régulier ka k'olu la dɔnku olu de ta yɔrɔ ninnu na a ka teli ka ɲɛfiyɛn bila mɔgɔ la dɔnku diɲɛ dun bɛɛ dun bɛnnen o kan bana min don n'a ye fiyɛn bila i la dɔrɔn i ɲɛ tɛ yɛlɛ bilen ayi o fana fura ma sɔrɔ o la fɔlɔ o ɲinini bɛ sen na kɔmi ale de fana ye bana ye an b'a fɔ min ma ko avc ale de bɛ se k'o bila denmisɛnnin na sinɔn tansɔn i bɛ taa sɔrɔ tansɔn tɛ denmisɛnnin minɛ mɛ wagati kɛra i dalen ni jeli ma se i côté kelen na dɔrɔn mɔgɔ ma bɔ a kalama dɔrɔn O partie bɛ tiɲɛ. A bɛ tiɲɛ. A bɛ sa n'a sara fɛnɛ wuli cogo t'o la. Unhun. A kɔlɔlɔ dɔ fɛnɛ bɛ yen, i bɛ taa sɔrɔ jelijuguba dɔw bɛ yen sisan. Un. An b'a fɔ olu ma ko kelebe. Jeli min tɛ nɔgɔya. A tɛ nɔgɔya yɛrɛ yɛrɛ de. Donc o ye drepa o ye kolocibana nɔ ye. O tuma o dɔw bɛ yen jabɛti fɛnɛ. Awɔ mais i bɛ taa sɔrɔ kolocibagatɔ ta de bɛ mɛɛn kosɛbɛ parce que o bɛ sɔrɔ mun fɛ jeli de tɛ ka na jeli nin yɔrɔ la dɔnku ni a tɛ ka jeli sɔrɔ a tɛ se ka kɛnɛya cogo si la mhm. bɔn kɔlɔlɔ dɔ fana bɛ yen o bɛ cɛw fan fɛ eh, lamɛnnikɛlaw ka hakɛ to mhm. i bɛ taa sɔrɔ sisan a b'a cɛya minɛ k'a jɔ ka sɔrɔ nege tɛ o ye jeli ma seli min kɛ yen nɔ mhm. a ma eh, fiɲɛ min taali min kɛ yen ka segin o m'o sɔrɔli min kɛ a b'o de kɛ bɔn o tigilamɔgɔ n'a y'a tora k'a dogo a bɛ kɛ makosa ye parce que n'a jiginn'o la wuli cogo t'o la awɔ donc fo k'o fɔ an lamɛnlikɛbagaw ye ok awɔ olu y'a kɔlɔlɔ dɔw ye tiɲɛ aw faamuyara halisa an b'a jira an filɛbagaw la ko aw kɔnɛkitelen bɛ i ka tele de la votre web tv an bɛ émission spéciale de la n'an bɛ ka kuma la drépanocytose de kan ni mɔgɔ caman bɛ ale ni e kolocibana confondre mais o tɛ kelen ye donc e bɛ ka ɲɛfɔli kɛ an ye o de la pour que an bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ a la se an bɛ continuer ni an ka ɲininkali san ye cause minnu bɛ a lase mɔgɔ ma an ye dɔ fɔ la an ye dɔ fɔ conséquencew la maintenant i bɛ se k'a fɔ forme jumɛn a différentes formes parce que a bɛ komi u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ quoi i bɛ se k'i da don o la k'o ɲɛfɔ an ye sa Bon fɔrɔmu an fɛ yan nɔ kɔmi an bɛ mali de la an bɛ kuma n'an ta ye an fɛ yan fɔrɔmu min yɛrɛ ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ o ye nin fɔrɔmu de ye SS nin de fɔrɔmu ka ca anw fɛ yen nin fɔrɔmu bɛɛ wa ɲɛ b'a fɔrɔmu fɛ na ale bɛ kɔlɔlɔ caman bila mɔgɔw la fiɲɛ caman bila mɔgɔw la an fɛ yen nɔ A bɛ komi ni nin b'i la o kɔrɔ ko voilà an b'a fɔ k'a ka jugu mais voilà mais ne yɛrɛ bolo a forme bɛɛ ka jugu parce que a forme bɛɛ bɛ se ka tiɲɛni don i ka hadamadenya la. Unhun. Ɔ mais munna mɔgɔw basé la nin voilà SS in kan? parce que an fɛ yan nin de ka ca. Ɔn ale de bɛ mɔgɔw minɛ ka ale caya. voilà an fɛ yan i bɛ taa dugu dɔw la sisan Unhun. SC de ka ca yen nɔ i bɛ t'a sɔrɔ sc de ka ca yen nɔ awɔ nin de ka ca yen dugu dɔ la ou bien an ka zoni dɔw yɛrɛ bɛ yen an fɛ yan nɔ komi minnu sigilen don kulu kan olu ka si siya ninnu ka dɔ ninnu dɔgɔnɔ ninnu t'a sɔrɔ nin n'a b'olu la nin de ka ca nin de ka ca o ye kilima yɛrɛ ni nin diferansi o ye kilima yɛrɛ kɛcogo ye o ye jeli formé cogo de parce que jeli yɛrɛ bɛ dilan fo kɔkolo de la o dilan wagati ɲininikɛlaw y'a jira a bɛ i adapté a bɛ kilima min na o bɛɛ bɛ se k'a kɛ donc nin fɔrɔmu fila nin olu de bɛ an fɛ yen ka ca sinon sb bɛ yen bana nin yɛrɛ bɛ s nin de nɔfɛ n'a ma fɔ a ma ko a tɛ se ka ni yɛrɛ s nin yɛrɛ tɛ yen mm-hmm. soit sb mm-hmm. sc ou bien mm-hmm. ss mais an fɛ yan bi ss de ka ca wa ale de bɛ kɔlɔlɔ caman bila mɔgɔw la n t'a dɔn ni faamuya sɔrɔla kuma la voilà donc a fɔrɔmu bɛɛ ne bɛ se k'a fɔ a ka jugu mais an fɛ yan min ka ca o ye ss nin de ye awɔ ok o faamuyara ee sisan an ye caman fɔ bana kan i bɛ i da don traitement yɛrɛ a traitement bɛ kɛ cogo di bana ni yɛrɛ traitement an b'a fɔ alihamudulayi an fɛ yan bi parce que furakɛliso b'an bolo bi farafinna bɛɛ a ɲɔgɔn tɛ sabula farafinna bɛɛ fana bɛ na ɲininli kɛ anw de fɛ yan bi an yɛrɛ y'o furakɛli yɔrɔ nin sɔrɔ Eh, san 1900 eh, san 2010 mhm. Dakar mhm. eh, ɲɔgɔn ye dɔ kɛra bana nin kan Dakar mhm. dɔkitɛriso nin kun bilalen don mɔgɔ kɛmɛ ani bi duuru de ni ɲɔgɔn cɛla la donc o mɔgɔ kɛmɛ ni bi duuru ni ɲɔgɔn cɛ Ala ye Mali de garisigɛ k'a ye donc an nana jɔ an fɛ yen non furakɛli yɔrɔ bɛ Mali voilà furakɛli yɔrɔ bɛ an dugu tɔw bɛ k'a daminɛ u fɛ yen dɛ mais an ta ye furakɛli ani ɲinini ye bana nin kan farafinna bɛɛ n bɛ se k'a fɔ ten hmm. parce que san o san farafinna dɔkitɛriw bɛɛ minnu b'a fɛ k'u spécialisé k'u ka hmm. baara ni kɛ nin bana ni furakɛli u bɛɛ bɛ na kalan kɛ an fɛ yan dɔkitɛriso nin kɔnɔ hmm. ka sɔrɔ ka segin ka taga kɔlɔlɔ dɔw bɛ yen sisan komi n y'a fɔ a ye cɛya ta fanfɛ yɔrɔ la ala barika la an ka dɔkitɛriso in na o y'o bɛɛ ban donc fura sɔrɔla olu la sisan parce que fɔlɔ n'o tun y'i minɛ n'e ye waa n'e ye waa tan di dɔrɔmɛ saba de tun bɛ segin i ma o traitement kelen o traitement kelen na mais bi alihamudulayi bien vrai que hali bi an bɛ ka laɲiniw kɛ dɔ ka bɔ traitement ko la mais bi ça va parce que n'i y'an ka dɔgɔtɔrɔso nin ta k'a lajɛ mhm. ale de ye dɔgɔtɔrɔso ye i n'i ka dimi bɛ taa i bɛ furakɛ yanni i ka ɲininka wariko la wariko la Ok sisan o kɔrɔ traitement bɛ kɛ wari de la traitement bɛ kɛ wari de la n'i ye analysew kɔfɛ sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ n'a jira la k'a fɔ k'e ye jelicibana tigilamɔgɔ ye u bɛ cahier dɔ dayɛlɛ i tɔgɔya la o bɛ k'i ka dossier médical ye an b'a fɔ a ma cogo min na donc n'o kɛra wari dɔw bɛ yen ka taa denmisɛnnin ka bɔ bangeli la fo ka taa se san duuru ma ani k'a ta san duuru san tan duuru ka bɔ san tan duuru la ka yɛlɛn o fana wariw b'u dama dɔkitɛriso kɔnɔna la donc i b'o sara soit kalo saba o kalo saba ou bien kalo wɔɔrɔ o kalo wɔɔrɔ bɔn kalo saba ni kɔnɔna la n'i y'o sara i bɛ n'i ka suivi kɛ k'i ka traitement bɛɛ kɛ ordonnance bɛ d'i ma i bɛ taa fura ta an ka farimasi la fu mhm. mais ni kirisi wulila parce que bana min don dimi cunkan bana de don dɛ mhm. parce que a tigilamɔgɔ sigilen dɔrɔn dimi bɛ se ka cun a kan mhm. i bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la n'i sera n'a y'an fɛ yen dalikɛ wari waa kelen i b'o sara i na o na kɔni i bɛ waa kelen sara o dalikɛ wari o de b'a to dɔgɔtɔrɔso nin yɛrɛ bɛ fɔnkisɔnne wari nin de b'a to o bɛ fɔnkisɔnne parce que dɔgɔtɔrɔso nin yɛrɛ sigira an ye laɲini dɔ kɛ an ka jamana fɛ depuis a sigi wagati mm-hmm. hali bi baara bɛ ka kɛ n'o de ye kɛmɛ kɛmɛ sara la sisan mm-hmm. eh, jamana bɛ ani a dɛmɛbagaw n'o y'an ka partenaires ye olu bɛ bi wɔɔrɔ ta mm. banabagatɔ n'a somɔgɔw bi naani b'olu kun mm-hmm. donc ni kɛmɛ don sisan bi wɔɔrɔ bɛ na olu kun e bɛ bi naani sara donc o o traitement na sisan waa kelen o bɛ bila dɔgɔtɔrɔso fonctionnement dɔkitɛriso wala bɛ entretienw kama o waa kelen o de dɔnku ni kirisi wulila sisan n'i ladara fura bɛ k'i la hali n'a bɛnna waa tan fura ma i ye wari min sara tirimɛsiri kɔnɔ a tɛ a tɛ tɛmɛ waa wolon wolonwula kan a t'o bɔ yɛrɛ dɔnku ye wari min sara o kɔnɔ o bɛɛ de b'o kɔnɔ n'i ma nɔgɔya ni kirisi ma ban ambulance bɛ na a bɛ taa n'i soit Luxembourg la ou bien Point G dɔkitɛrisoba la dɔnku u bɛ t'i lada yen ka furakɛli kɛ sɔgɔma ambulance kelen bɛ taa i nɔfɛ ka na n'i ye mɛ n'i kɔni du fait que i nana tuguni traitementw daminɛla i bɔtɔ i bɛ cinq mille francs sara i bɛ waa kelen sara furakɛli yɔrɔ yɛrɛ bɛ Point G ale de ye dɔgɔtɔrɔso fɔlɔ ye mm. an ka dɔgɔtɔrɔso fɔlɔ ye sani i ka se Point G dɔgɔtɔrɔsoba ma mm. a bɛ n'i yɛlɛnna dɔrɔn ale de ye batiman filanan ye mm. mais tellement mɔgɔw tɛ bana nin bɔ ɲɔgɔn na fili kana f'i k'a fɔ ko kolocibagatɔw ka furakɛli yɔrɔ mm-hmm. donc i b'a yɔrɔ dɔn de la ka mm-hmm. caya mm-hmm. ok eh, sisan i ko ko traitement bɛ se ka kɛ mais est ce que traitement ninnu na n'i continuera ni traitement ye bana in bɛ nɔgɔya walima Euh, donc mɔgɔw yɛrɛ effectivement o ɲininkali c'est très très important fɔlɔ ni bana nin kun b'i la i ka san kɛmɛ o i ka san bi saba ni duuru de i tɛ tɛmɛ o kan dɛ n'i kan ka san kɛmɛ ba awɔ o san o san bi saba parce que furakɛliw ma ɲɛdɔn kɔlɔlɔw bɛ bonya i ma mhm. i tɛ se ka si jan sɔrɔ mhm. o de y'a to hali n bɛ segin kɔ dɔɔnin a conséquences la a mhm. kɔlɔlɔ ninnu na a y'a to mɔgɔ caman ka kalanko danna sira la parce que n'e ka e ka année scolaire ye kalo kɔnɔntɔn ye e ye kalo wɔɔrɔ kɛ i bɛ dimi bolo i dalen don donc a ka gɛlɛn i tɛ se ka examen kɛ i bɛ to lafi i bɛ dɛsɛ i yɛrɛ kɔrɔ mais alhamdulilahi dɔkitɛriso nalen kɔlɔlɔ dɔw bɛ yen kɔmi an ye jeli jugu min fɔ san kelen bɛ yen o bɛ se ka nɔgɔya o bɛ se ka nɔgɔya ka bɔ i la mais bana bana bɛ yen non bana tɛ ban parce que fo bi diɲɛ fan bɛɛ i taara tubabu la o i taara arabu la i nana farafinna bɛɛ bɛ ɲini de la mɔgɔ si ma fura sɔrɔ bana na ale dun de ye jelilabana ye min ka kɔrɔ ni jelilabana bɛɛ ye ale de ka kɔrɔ n'u bɛɛ ye parce que a dɔnni ni bi cɛ an bɛ san kɛmɛ ani mugan ni kɔ la donc a ka kɔrɔ n'u bɛɛ ye donc bana min don dimi bana don wa bana min don a ka jugu ni bana bɛɛ ne bɛ se k'o fɔ se i ye jabɛtibagatɔ ye o tansiyɔn de b'i la o i ka kɛnɛ o t'i bali i ka kɛ jolici bana tigila mɔgɔ ye dɛ tant que jeli nin b'i la i bɛ se k'a sɔrɔ mɛ tiɲɛ kɔni don dɔnku dɔkitɛriso ne yɛrɛ nalen y'a to kɔlɔlɔ caman bɔra bana nin ko la bɔn sisan alihamudulilayi komi maliyɛn ka ko ye fɛn dɔ ye ni bana m'an dɛsɛ pepewu an tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la o misali hali ni pali bɛ ne yɛrɛ la sisan u ye sɔrɔmu duuru de sɛbɛn ne kun ni saba ye n jɔ n sen mɛ tɔ fila nin tɛ kɛ dɔnku o dun de man ɲi mɛ n'i bɛ suivi kɛ a ka ca ala fɛ i ka kirisi wala dimi caman tɛ na i kan wala i bɛ fama hali dimi yɛrɛ ma parce que mɔgɔw bɛ yen bi olu bɛ san bi wolonwulaw la ɛsɛsiw don Hmm? awɔ o kɔrɔ sisan alihamudulilayi hali ni fura t'a la n'i kɔni y'i wasa don i yɛrɛ la wala hmm. n'i y'i wasa don i yɛrɛ la ka dɔkitɛriw ka ladilikan bato k'a bɔ a bɔ sira fɛ hmm. a ka ca ala fɛ si ye ala ta ye dɛ mɛ i bɛ se ka si caman sɔrɔ ala ka lafiya di banabagatɔ bɛɛ lajɛlen eh, ne ko bana in filɛ nin ye eh, a baselen bɛ a ka ca afiriki de wa walima a bɛ bon bana nin bɛ fan bɛɛ fɛ mais anw fɛ yan farafinna a ka ca parce que an fɛ yan laadala fɛn dɔ bɛ anw fɛ yan fɔlɔ o ye bana nin surusiba dɔ ye n'an b'a fɔ a ma ko mariage consanguin balima furu cɛ n'a ye balima furu kɛ sisan i bɛ taa sɔrɔ jeliw ka surun ɲɔgɔn na parce que il faut que an k'o ɲɛfɔ public ye jeliw ka surun ɲɔgɔn na n'aw dira ɲɔgɔn ma an dun bɛ furu kɛ bi ka sɔrɔ an tɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ an tɛ foyi foyi kɛ n'aw dira ɲɔgɔn ma sisan aw jeliw ka surun ɲɔgɔn na i bɛ taa sɔrɔ den banabagatɔw bɛ sɔrɔ a la parce que n'i yɛrɛ y'a ta k'a lajɛ sisan mhm. surtout mali la balima furu ka ca an ka région fila kɔnɔ bana nin ka ca yen de mhm. a fɔlɔ ye mɔpiti ye mhm. filanan ye kayi ye A ka ca olu zoniw de la mun na parce que balima furu bɛ yen ninnu jeliw ka surun ɲɔgɔn na, jeliw ka surun ɲɔgɔn na n'u dira ɲɔgɔn ma sɛgɛsɛgɛli dun tɛ kɛ, unhun, mɔgɔ dɔw dun bɛ yen sisan u bɛ se ka den duuru sɔrɔ a bɛɛ ye SS ye a bɛɛ ye drépanocytaire ye, unhun, n'aw kɔni dira ɲɔgɔn ma n m'a fɔ ko a tɛ den kɛnɛman sɔrɔ dɛ mais a ka dɔgɔ donc o kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ tubabuw fɛ yen sisan olu olu wakiw kɛ u ka kɛnɛya ye kosɛbɛ kosɛbɛ u sɛbɛ donnen don u ka kɛnɛya ma u bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ yanni u ka don ko dɔw da fɛ bon o t'an fɛ yan donc hali ni balima furu tɛ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ mariyaziw kɛ ten an bɛ furuw siri ten parce que bi n'i ko jeune couple ma k'olu ka taa k'u ka sɛgɛ jeli ta kɛ mm. k'a dɔn fɛn min b'u la mm-hmm. yan'u ka di ɲɔgɔn ma aa cɛ o kuma bɛ caya dɛ mm-hmm. parce que bana min don fo o ka kɛ n'o ma kɛ bi an yɛrɛ ka kɛlɛ dɔ y'o ye parce que n'o ma kɛ bi banabagatɔ bɛ caya an fɛ yan dɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ an ka dɔgɔtɔrɔso nin yɛrɛ mm-hmm. a bɛ minnu bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la dɛ san o san banabagatɔ kura mɔgɔ ba kelen yɔrɔ o dan sagonlen don o y'a ye minnu bɛ na bamakɔ o ni minnu bɛ région kɔnɔnaw la o tɛ kelen donc bana min don a dun kɔlɔlɔ ka bon o ma parce que hali n'a tigilamɔgɔ dimina crise bɛ wuli kɔmi n'a nisɔndiyara a bɛ wuli cogo min na o faamuyara maintenant sa ne bɛna question dɔ adresser e yɛrɛ la e ye nin thème in maîtriser tan i bɛ bana in maîtriser fana k'a dɔn a kɔlɔlɔ ye mun ye conséquence minnu b'a la n'a traitement na kɛ a fɛn cogoya ne b'a fɛ k'a dɔn e yɛrɛ ka position ye jumɛn nin ye Parce n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ t'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ lutte la kosɛbɛ o b'a sɔrɔ o b'a kun kɔnɔna na da i ka ɲininkali diyara an ye ne yɛrɛ min sigilen filɛ ne ye forme AA de n tɛ banabagatɔ wala taamasiyɛntigi tɛ yen ne ye mɔgɔ kɛnɛma ye Eh, n'i yɛrɛ ye ne ka histoire lajɛ nin kulu kɔnɔna la mhm. komi ne yɛrɛ ka kɛ kuluw na ka mɔgɔw dɛmɛ mhm. o ka di ne yɛrɛ ye de nature mhm. i bɛ t'a sɔrɔ vie associative o yɛrɛ o bɛ ne ka n bɛ se k'o fɔ ne ka vie privée hali i t'u bɔ ɲɔgɔn na donc ne o kɔnɔna la n somɔgɔ bɛ yen n kɔrɔkɛ don n nimɔgɔkɛ don ale ye docteur ye min yɛrɛ ye spécialisélen don nin bana nin kɛlɛli kama donc ani a jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen n b'a fo nin kɛnɛ nin kan bi n'o ye docteur Fané a bɛ hôpital du Mali la donc ne n'o de gɛrɛla ɲɔgɔn na u ko ko vraiment a ka di olu ye surtout n'i ye tɔn lajɛ banabagatɔ de ka ca banabagatɔ dun ka tɔn na ni mɔgɔ kɛnɛmaw ma fara a kan tɔn tɛ se ka kɛ tɔn ye parce que i bɛ t'a sɔrɔ hali n'u bɛ fɛn organiser u bɛ n'u bɛna fɛn dɔ waleya i t'a sɔrɔ fan kelen bɛ girin a girin t'u la fanga t'u la ka girinw kɛ u bɛ hali ni dɔw y'a kɛ yann'a don cɛ caman bɛ bin donc k'a ka di olu ye ne ka na association na ka se ka fara o kan mm. k'a kɛ ne yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la ten de mm. donc n ye thème maîtriser en même temps n ye bana nin yɛrɛ ta k'a lajɛ a mɛnna n bɛ bana nin na parce que n y'a ye dɔw la ka tɛmɛ mm-hmm. n proche dɔw la mm-hmm. kare kɔnɔ parce que a tɛ ne yɛrɛ m'a dɔn hali n ka famille fan si mm-hmm. donc n y'a ye n proche dɔw de la olu ma mɛn donc u b'a fɔ ko koloci de y'a faga kɔfɛ de n sɔrɔlen ka don fɛn na n ye n y'a faamuya non koloci tɛ nin de don mhm. donc n ko bon yan'an sigilen ka to tan parce que mɔgɔ fɛn min don mhm. an kunnafonilen t'a la dɛ mɔgɔ baden de bɛ yen mhm. hali bi min tɛ bana nin dɔn bien vrai que bana kɔrɔ don hali sisan mɔgɔ caman t'a dɔn cɛ n'i yɛrɛ y'a fɔ ko jelicibana dɔ b'a k'o ye bana kura nalen k'a sɔrɔ bana kura nalen tɛ a bɛ f'i ka ɲɛfɔli k'a tigi ye donc ne olu taw de jateminɛ k'a ye u taara cogo min na k'a sɔrɔ an bɛ se ka dɛmɛ d'u ma donc o bɛɛ de kɛra sababu ye yɛrɛ sɔrɔla jɛkulu nin kɔnɔna la an b'i fo kosɛbɛ o la i b'a fɔ ko an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na an ni Seyidu jalo de bɛ ɲɔgɔn fɛ bi n'ale ye chargé de communication association malienne de lutte contre la drépanocytose la Sisan Seyidu an ye caman fɔ bana in kan a bɛ komi association bɛ yen nɔ aw bɛ ka baara ni fɛnw kɛ sisan i bɛ se k'i da don association yɛrɛ créer la création a idée de création ka dɔɔnin fɔ an ye o la ani a ka objectif d'accord association nin yɛrɛ an ka jɛkulu nin an bɛ se k'a fɔ jɛkulu min sigilen don fɛn min kama n'an b'a fɔ ko planification familiale a o jɛkulu nin kɔfɛ nin tɔn de kɛra jɛkulu filanan ye demokarasi yɛrɛ ayi a ma bɔ a kɔnɔ dɛ mm-hmm. demokarasi talen kɔfɛ mm. an b'a fɔ nin association filanan ye mali la mm-hmm. depuis san 1991 association sigira mm-hmm. bon association yɛrɛ sigira ni dɔktɛriw ye eh, banabagatɔw banabagatɔ somɔgɔw ani an n'an ɲɔgɔnnaw wagati minnu faral'u kan k'a kɛlɛ kɛ mm-hmm. donc association yɛrɛ sigira n'olu ka hakilinata de mm-hmm. donc association sigilen depuis o don fo bi o de y'a to hali bi ni association n'an bɛ fɛ ka fɛn o fɛn kɛ hali ni biro bɛna eh, falen mm-hmm. o o cɛkɔrɔba nin komi hakilina bɔra o de la n'o ye amadu jaje kuresi ye bi a bɛ balo la eh, banabagatɔ don banabagatɔ somɔgɔ don ale de kɛra ale de sera ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka banabagatɔw ɲini fan bɛɛ fɛ pour que an bɛ se ka jɛ ka kɛ kulu ye k'an daw fili k'an ka kule an ka dusukasiw jira mɔgɔw la ka se ka dɛmɛw sɔrɔ cogo min na pour que dɔ bɛ bɔ banabagatɔw ka kɔlɔlɔw la donc ale de y'o hakilina sigi donc a bɛ balo la hali bi ale malgré k'a kɔrɔla mhm. mais a kɔni bɛ hali n'a tɛ activitéw la ale de ye association président ye mhm. donc vraiment ale ni docteur yɛrɛ bɛ yen mhm. ala ye minnu yɛrɛ garisɛgɛ kɛ nin bana ye donc o bɛɛ de olu fana wala olu y'o bɛɛ o y'a la hali n'an t'u ye activité bɛɛ la mhm. hali n'u tɛ tugu jɛkulu kɔ kuma bɛɛ mais i bɛ t'a sɔrɔ u bɛ u bɛ dugumala la u bɛ ka mhm. kɛlɛ kɛ ok o faamuya objectif voilà nin ye association yɛrɛ ka laɲini ye mhm. o ye an tɛ se ka bana min don mhm. fura de bɛ ka ɲini a la fura ma sɔrɔ a la mhm. mais o ye ka se ka an kumakan bila fan bɛɛ fɛ pour que dɔ bɛ se ka bɔ banabagatɔ na mali la yan cogo min na o yɛrɛ y'an ka laɲini ye ka kunnafoni di kosɛbɛ pour que dɔ bɛ se ka bɔ banabagatɔ na mɔgɔ bɛ se ka bana lakodɔn cogo min na k'a jira sisan bana min mɔgɔ b'a kɛ hali ni bana juguman don i bɛ se ka kisi a kɔlɔlɔw ma o yɛrɛ ye association ka laɲini de ye ka welewelekan bila fan bɛɛ fɛ pour que mɔgɔ bɛ se ka bana lakodɔn dɔ bɛ bɔ bana kɔlɔlɔ la cogo min na ani banabagatɔ bɛ dɔgɔya cogo min na siniɲɛsigi kɔfɛ an fɛ yan Mali la ok sisan nɔ nin association bolodalen i bɛ se k'i da don aw ye activité minnu kɛ ka tɛmɛ minnu ye mɔgɔw marqué kosɛbɛ quoi bana in kan bon association ye activité camanba de kɛ sabula association yɛrɛ bɛ kulu dɔ kɔnɔ farafinna n'an b'a fɔ o kulu ma ko real drépanocytose réseau africain de lutte contre la drépanocytose o bɛ farafinna an filɛ yɔrɔ min na bi jɛkulu wɔɔrɔ kofɔ dugu wɔɔrɔ kofɔ n'o ye mali ye anw yɛrɛ ye nizɛri sɛnɛgali burukina madagasikari ani moritani mais sisan farafinna dugu tɔw bɛ ka na fara a kan dɔɔni dɔɔni donc an b'o kulu kɔnɔna la donc an bɛ fɛn caman kɛ activité caman kɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka bana lakodɔn cogo min na o dɔ ye an filɛ kɛnɛ min kan bi voilà donc nin ye nin bɛɛ b'an ka activités kɔnɔna la donc an bɛ taga sigidaw la parce que association yɛrɛ k'a ta Kayi fo Gawo sinon Tɔnbukutu awɔ k'a ta Gawo an tɛ Kidali de fɔlɔ. sinon k'a ta Kayi fo Tɔnbukutu association yɛrɛ représentélen don yen bɛɛ la a ka fɛn bɛ yen nɔ manburuw bɛ yen bɛɛ la donc yen nɔ bɛɛ an bɛ activitéw kɛ o ye jumɛn ka baro baro kɛnɛw sigi bana kan ka mɔgɔw la sensibiliser bana nin kan o kɛra n'o kɔfɛ an ka donba fila bɛ yen donba fɔlɔ o tɛmɛna n'o ye dix mai ye Eh, o ye farafinna tɔgɔla don ye bana ni kɛlɛli kama mhm. an bɔra k'o kɛ sisan Kucala mhm. hali a ma mɛn a donba filanan o ye diɲɛ yɛrɛ kɛlen don Nations Unies mhm. diɲɛ kuluba n'o kɛlen don ka don min ta bana ni kɛlɛli kama o ye dix-neuf juin ye donc o la an bɛ taa arajow la an bɛ taa telew la an bɛ jigin kare kɔnɔnaw la hali du kɔnɔ Parce an bɛ taa hali musow ka tɔnsigi yɔrɔ ninnu na ka bana ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a kɔlɔlɔw ɲɛfɔ mɔgɔ ye pour que u bɛ se ka bana lakodɔn donc olu y'an ka kɛlɛ an ka kɛlɛ ye jumɛnw ye fana o ye hali bi banabagatɔw bɛ gɛlɛya parce que ni koloci jolici banabagatɔ n'an b'a fɔ a ma ko drépanocytaire i bɛ taa a sɔrɔ ko dɔw bɛ ale tɛ se ka don da fɛ donc an bɛ laɲini caman kɛ u ye pour que u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ u ka diɲɛnatigɛ la cogo min na mm. o ye ka wuli ka se eh, dɛmɛbagaw ma mm-hmm. minnu bɛ se ka wari di u bɛ minnu bɛ se ka mansinw di eh, musola surtout muso kunda mm-hmm. u bɛ hali cɛ kunda tayɛriya ninnu ni fɛn ninnu wala minnu voilà pour que hali baara gɛlɛman t'a kɔnɔna la mm-hmm. an b'o fɛnw ɲini u ye u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na voilà donc association ka activité an b'a fɔ a tɛ se ka fɔ ka ban parce que hali activité ninnu de fɛ an ye dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ association de nana ni dɔgɔtɔrɔso ye wa association de bɛ k'a to dɔgɔtɔrɔso nin bolofara bɛ ka kɛ Mali région bɛɛ la bi a bɛ Kayi Mɔti ta bɛ ka jɔ Sikaso fana ta bɛ sen na mais État bɛ ka aw dɛmɛ o baara in na o la an b'a fɔ État hali an b'u nɔfɛ hali bi o bɛ k'an dɛmɛ parce que laɲini caman fana bɛ yen an bɛ k'o ɲini État fɛ o laɲini ye jumɛn a fɔlɔ fɔlɔ an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko dépistage précoce o ye mun ye depuis bangelen k'i ka jeli sɛgɛsɛgɛ mhm. n'a sɔrɔ i ye jeli banabagatɔ de mhm. ou bien taamaseeretɔ de ou bien n'i ka kɛnɛ mhm. pour que dɔ bɛ se ka bɔ eh, prise en charge bɛ se ka nɔgɔya furakɛliw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a filanan hali bi docteur ka an ka kɛnɛyamaya tɔgɔ ninnu an ka médecins n'o y'an ka dɔgɔtɔrɔ ninnu ye ka se ka dɔgɔtɔrɔ caman former Mali la. a kɛra gynécologue a kɛra gynécologue ye a kɛra infirmier a kɛra sage-femme ye même farimasiyɛn parce que bana nin kɔlɔlɔ ye fɛn dɔ ye n'a dimi wulila sisan ka to i bɛ taa sɔrɔ an bɛ fura dɔ wele ko tramadol banabagatɔ kelen bɛ se ka den naani ta la du fɛ du fɛ pour que du ka ka e dun mana taa farimasi la sisan ko farimasi ka tramadol pakɛ saba di i ma kuma bɛ caya donc an bɛ sensibilisation kɛ même auprès eh, de ces gens là olu mɔgɔ ninnu k'u lafaamuya k'a fɔ an ka banabagatɔ n'i y'a ye u nana nin kun de don donc an bɛ k'o laɲiniw kɛ o kelen de don o kelen de don wala donc a laɲini dɔ fana ye jumɛn ye faso fan fɛ mhm. o ye an ye an dafɛ dugu dɔ la sisan parce que an y'a ye jolici bana jolici bana de bɛ mɔgɔ caman dɛsɛ a ka kalan na donc olu dugu la olu ye sariya dɔw ta k'a fɔ fo n'i yɛrɛ ye lɛkɔli to i yɛrɛ sinon i b'i ka lɛkɔli kɛ ka nin bana in t'i la fo ka taa fɔ ko lɛkɔli nege bɔra i tilala wagati min na i ka redoublement tɛ ta i banara ka bɛn examen o tɛ yen wa kɔfɛ olu dugu la olu bɛ tila ka examen spécial de organiser a banabagatɔw ye donc olu bɛɛ y'an ka laɲini dɔ ye bon an ka laɲini dɔ fana ye jumɛn ye hali sini an bɛna wuli ka t'o kɛlɛ kɛ an ka dɔgɔtɔrɔso nin sufɛ dɔgɔtɔrɔso tɛ dɛ sufɛ bana dun bɛ wuli ɛri bɛɛ an bɛ fɛ u ka dɔgɔtɔrɔso nin sariya yɛlɛma ka bɔ tileganfɛta dɔrɔn na k'a kɛ su ni tile ala ka ɲaga d'an ma an b'a jira an filɛbagaw la k'a fɔ ko an ni sedu jalo de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ wulada in na ka baro kɛ drépanocytose kan ni aw caman bɛ yen n'aw tɛ bana in dɔn bari ni a fɔra ko drépanocytose mɔgɔ caman b'a miiri k'a kɛ koloci bana ye mais an y'a sɔrɔ k'a fɔ ko koloci tɛ bana de don ale bɛ jeli la donc a ni koloci tɛ fɛn suguya kelen sedu tun bɛ ka o ɲɛfɔ ne hakili la aw ye faamuyali caman sɔrɔ a la sedu an ka émission bɛ ɲini ka na se a kuncɛyɔrɔ ma kumakan jumɛn bɛ e bolo k'a ɲɛsin population ma ani k'a ɲɛsin banabagatɔ ma walasa halisa ko bɛ ɲɛ cogoya min na bon kumakan min bɛ ne bolo kɛrɛnkɛrɛnya la o ye ne b'o ɲɛsin population de ma surtout an denmisɛnnin an jeunes an minnu ma don furu la fɔlɔ hali n'an minnu ye furu daminɛ bɛɛ ka bɔ i ka t'i jeli sɛgɛsɛgɛ au moins n'i jeli sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn min b'i la hali n'aw ye furu kɛ ten ni fɛn bɔra a kɔnɔ a tɛna bara aw la bilen wala a bɛ se ka den kisi wala a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ dɔw bɛ yen nɔ e ye banabagatɔ parce que fɛn min don banabagatɔ fila n'i y'o di ɲɔgɔn ma o ye bana foro y'i fɛ yen dɛ voilà donc fɛn min don a dun man nɔgɔn mm. a depansi ka ca n'a fɔra sisan e ye denbayatigi ye e den fila den saba o y'i yɛrɛ sɔrɔ banabagatɔ don mɔgɔ minnu don mɔgɔ bɛ dɔgɔtɔrɔso la u bɛ yen mɔgɔ tɛ u bɛ n y'a f'i ye cogo min na mm. n'u dimina kirisi bɛ wuli n'u kɔntanna kirisi bɛ wuli a man nɔgɔn donc ne b'o welekan de di mɔgɔw ma donc u ka jeli sɛgɛsɛgɛ matarafa n'a b'a fɔ min ma ko dépistage a jeli sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ bɛ kɛ an ka dɔgɔtɔrɔso la Point G kɔnɔ a bɛ a bɛ kɛ hali kilinikiw la mais min da ka nɔgɔn ye an ka dɔgɔtɔrɔso ye o ye waa kelen ani kɛmɛ saba ye a jaabi o ye dɔgɔkun kelen tile duuru i bɛ t'i ka jaabi minɛ i dun b'a kɛ dɔgɔtɔrɔso wɛrɛw la sa parce que min bɛ k'a la o de da ka gɛlɛn n'i y'a ta sisan kiliniki ninnu na a dɔw bɛ taa fo waa duuru waa wɔɔrɔ pour que i ka se ka jaabi sɔrɔ sisan fo kalo kelen ɲɔgɔn donc fɛn min don a man nɔgɔn voilà ne b'o welekan de bila welekan min ne b'o se banabagatɔ ma o ye u k'u janto u yɛrɛ la ka dɔgɔtɔrɔso matarafa ka dɔgɔtɔrɔ ka ladilikan bato o kɔni olu ta parce que déjà olu ni bana bɛ ka vivre olu b'a dɔn min b'a la donc voilà olu ka kan ka taabolo minnu kɛ pour que u ka kisi kɔlɔlɔw ma o caman bɛ fɔ olu ye o caman bɛ fɔ olu ye mm-hmm. ani dɔw yɛrɛ b'u sigi so u bɛ maloya n'u ka banaw ye mm-hmm. donc a ka di ne ye hali an ye taamasiyɛn minnu yira sisan an lamɛnbagaw n'u y'o kɔlɔsi u ka sigidaw la u ka wuli ka se dɔkitɛriso la mm-hmm. wala u ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ min don parce que a ka ca a la fɛ i bɛ t'a sɔrɔ jelicibana nin b'a tigila mɔgɔ la ok maintenant eh, association yɛrɛ la mm. eh, ni banabagatɔ minnu bɛ fɛ ka don association kɔnɔna na olu bɛ a kɛ cogo di Bon association nin dayɛlɛlen don bɛɛ ye. Hali n'a tɛ min na. Hali n'a tɛ min na ne yɛrɛ bɛ association na a fan si tɛ ne na. Unhun. N tɛ banabagatɔ ye a taamasiyɛn tɛ n na foyi foyi. Unhun. Hali e min sigilen filɛ e bɛ se ka don. Awɔ. Association dayɛlɛlen don bɛɛ ye. Unhun. Ɛ Association kɔni n'i bɛna don a la ɛ tɔn kɔni bɛɛ sariya de b'a la. Awɔ. A sariya fɔlɔ i bɛ tɔgɔsɛbɛn kɛ kɛmɛ naani. Unhun. N'i y'o kɛ o y'o bannen pewu. mais comme banabagatɔ kulu don donc an tɛ fɛnba ɲini mɔgɔw fɛ voilà donc kalo o kalo kɛmɛ kalo o kalo kɛmɛ o ye san kɔnɔ mɔgɔ kelen waa kelen ani kɛmɛ fila ye donc o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ n'aw bɛna fɛn ninnu na activité la o de wari bɛ don parce que n'i bɛ se mɔgɔ ma k'a k'i dɛmɛ o y'a sɔrɔ fɛn dɔ la a bɛ ye dɔ k'i yɛrɛ donc wari o musakaw bɛ k'o de association dayɛlɛlen don bɛɛ ye cɛ o muso o i kɛra diinɛ sugu o sugu la, ni mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ ka nin banabagatɔw dɛmɛ, hakilina ɲuman kɔni bɛ mɔgɔ min na kɔni, unhun, association dayɛlɛnnen don o mɔgɔ ye. O diyara n ye mm. Sedu an b'i fo i nali la an ka plateau sanfɛ, foli diyara n ye, ee halisa an b'a jira an filɛbagaw la k'a fɔ ko aw connecter len bɛ i ka tele de kan votre web TV an ka foli belebeleba bɛ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen k'a jira aw la wulada in na ko an tun bɛ émission spéciale de la n'an tun bɛ ka kuma la drépanocytose de kan ni mɔgɔ caman b'a fɔ ko koloci bana mais koloci tɛ bi Sedu tun bɛ k'o ɲɛfɔ an ye bana in ye mun ye jelici bana de don a tun bɛ k'a da don a kɔlɔlɔ a conséquence ani bana in bɛ sɔrɔ cogoya mun na an'an kan ka précaution minnu ta walasa an bɛ kisi bana in ma wulada in na a tun bɛ ka fɔli kɛ an ye o la Sedu an bɛ foli lase i ma i nali la an ka plateau sanfɛ n dalen bɛ a la mm. nin y'a fɔlɔ ye mais nin tɛ k'a laban ye an mago bɛ na se i ma tuguni bari hali émission tɛ mɔgɔw ye wele bila an ma k'u b'a fɛ u da ka don bana in na u b'a faamu cogoya min na oke an b'i fo kosɛbɛ o la sigi an ka bi wulada in na baro la an b'a fɔ ko k'an bɛn wagati wɛrɛ